Níl a fhios, cén saghas duine é, cén scéal atá aige. Léimis an leabhar agus feicimid, tar liom! Páidín Mháire Mhuigín le Gabriel Rosenstock. B'é Piet Sluis a mhaisigh agus b'é An Gúm a d'fhoilsigh. Bean álainn agus an fear. Ó, airgead go léir ansin. N'fheadar cad a tharla. Pádraic Mháire Mhuigín agus é ina sheasamh ansin. Capall, bó nó caora ní raibh ag Máire Mhuigín, talamh ná trá, gort ná garraí. Bhí sí ag imeacht ar na comharsana ag iarraidh braon bainne agus is é a bhíodh aici muga beag, muigín. Sin é an fáth ar bhaisteadh Máire Mhuigín uirthi. Ní raibh aici ach aon mhac amháin. Sé an t-ainm a thugaidís air ná Páidín Mháire Mhuigín. Bróg ná stoca níor chaith sé riamh, caipín ná hata. ag obair ar na bóithre, is mar sin a chaitheadh sé an lá, samhradh agus geimhreadh. Féach, í féin ansin agus an muigín beag agus beagáinín bainne á dhoirteadh isteach. Féach, ansin Pádraic agus é ag obair ar na bóithre. Féach, níl aon chaipín air agus níl aon bhróg air fiú. Agus é in aois a thríocha bliain, ar seisean lena mháthair, Tá fonn pósta orm, a mháithrín. Dheara, ar seisean, cé a phósfadh tusa? Fear nár chaith bróg ná stoca riamh. Fear nár chaith caipín ná hata. Fear nach raibh riamh ar scoil. Is fíor nach raibh mé riamh ar scoil, a mháithrín, ach casadh na scoláirí orm. Táim in ann a inseacht duit cá bhfuil an Astráil. Inis dom, mar sin. Ó thuaidh, a Mham, amach ó chósta Mhaigh Eo, sin í an Astráil, agus deirtear go bhfuil gach aon ní bun os cionn ann. Muise mo thrua do cheann cipín, ar sise. Féach isteach anois go bhfuil gach rud bun os cionn ansin. Féach na cangarúin bun os cionn, agus na daoine. bun os cionn. Cé a phósfadh Páidrín Mháire Mhugín, a deir tú? Bhí scata acu ann a phósfadh é. Níorbh fhada in aon chor gur phós sé an duine ba bhreátha orthu ar fad, Nóra Bhán. Féach, agus iad lánsásta le chéile anois. Bhí go maith is ní raibh go holc. ag briseadh na gcloch i rith an lae agus ag comhrá lena ghrá bán istoíche. Bhfuil a fhios agat cad is búmarang ann, a stóirín? Níl a fhios, a Pháidín, arsa Nóra. Gheobhaidh mise búmarang duit lá éigin, ar seisean. Bheadh sé sin go deas, pé rud é féin, ach tá go leor rudaí eile de dhíth orainn, a Pháidín Mháire Mhugín. Ní bheidh búmarang ard ar an liosta. Beidh an búmarang ansin agus ag machnamh air. Lá amháin, cé a chuaigh thar bhráid ina chóiste ach an tiarna talún agus a choisteoir in éineacht leis. Ag bailiú cíosa a bhí siad. Thit mála an airgid den chóiste. D'imigh Páidín agus thóg sé é. Thóg sé leis abhaile é. Sin ciste ansin agus tá sé tar éis titim den charráiste agus d'aimsigh D'aimsigh sé é. Oscail é, a Nóra, arsa Páidín agus sceitimíní air. Dia ár sábháil, arsa Nóra Bhán nuair a chonaic sí an méid airgid a bhí ann. Beidh mé in ann an búmarang sin a cheannach duit anois, a Nóra, arsa Páidín. Ná ceannaigh rud ar bith nó tarraingeoidh tú aird ort féin, arsa Nóra. Bhí imní uirthi. Bhí a fhios aici dá dtiocfadh an tiarna talún ag lorg a chuid airgid nach bhféadfadh Páidín an rún a choimeád. Níl sé in ann bréag a insint, an fear bocht, ar sise léi féin. Bheadh an oiread sin airgead ansin. Bhí plean ag Nóra Bhán. Éist liom anois, a Pháidín Mháire Mhugín, agus éist go géar.

Thug sí léi go dtí an scoil é maidin lá arna mhárach. Féach, agus greim daingean aici ar a lámh, ionas go rachaidh sé. Ligh an máistir isteach iad. Chaith Nóra pingin amach ar an mbord. Tabhair leabhar dó, arsa Nóra. Cén gnó a bheadh le leabhar aige sin? arsa an máistir. Bíodh nó ná bíodh, arsa Nóra. 'Tabhair dó é, agus ar chraiceann do chluais ná lig amach é go dtí leathuair tar éis a trí. Tá sé tar éis pingin a thabhairt don mhúinteoir scoile. Nuair a d'imigh Nóra chuir an máistir an doras faoi ghlas. Thug an máistir leabhar do Pháidín, leabhar faoin Astráil a bhí ann. Bhí pictiúir dheasa ann. Féach, arsa Páidín, cangarú! Thosaigh na páistí go léir ag gáire. Féach na páistí go léir agus ag gáire faoi. Ciúnas! arsa an máistir. ach nuair a d'iompaigh sé a dhroim chun rud éigin a scríobh ar an gclár dubh, rug páiste greim baithise ar Pháidín agus tharraing sé a ghruaig. Abha! arsa Páidín. Ciúnas! a deir an máistir. Féach air agus é ag tarraingt gruaig Pháidín bocht. Bhí na páistí go léir ag magadh faoi Pháidín agus ag briseadh a gcroí ag gáire. An chéad duine eile a chuirfidh isteach ar Pháidín, arsa an máistir, cuirfidh mé taobh amuigh den doras é. Faraor gan mise taobh amuigh den doras, arsa Páidín. Féach orthu, agus é ag spraoi agus ag imirt leis ar feadh an lae. Ní raibh an focal as a bhéal nuair a tháinig fear an phoist chuig an doras. Nuair a fuair Páidín an doras oscailte, amach leis. Ar son Dé, arsa an máistir, ná lig dó éalú! Lean fear an phoist agus an máistir é. Féach, sé ag rith chomh tapaidh agus is féidir leis, agus an máistir agus fear an phoist ina ndiaidh. Má lean féin bhí Páidín ag imeacht uathu. Chaith fear an phoist a mhála de. Chuaigh Páidín thar chlaí mar a dhéanfadh fia. Lean an bheirt eile é, riamh is choíche. Bhí Páidín imithe as radharc. Féach iad ag rith is ag rith ach eisean, tá sé ag rith níos tapúla, nach bhfuil? A Pháidín! a bhéic siad. A Pháidín! A Pháidín Mháire Mhuigín! Á, ná bac leis, arsa an máistir, imithe abhaile chuig a bhean atá sé. Nuair a tháinig siad ar ais bhí mála fhear an phoist ite ag seanbhó. Féach an seanbhó agus í tar éis na litreacha ite aici. Tá mo phost caillte agam. Ó, ó, go deo! arsa fear an phoist. Cén mí-ádh a thug ar ais thú? arsa Nóra Bhán. Bíodh ciall agat, a bhean chroí, arsa Páidín, ar ndóigh ní bheidh mise i mo dhochtúir go brách. Tabhair leat do phiocóid, mar sin, ar sise, agus téigh ar ais ag obair ar an mbóthar. Bhí Páidín sásta. Cé a tháinig an bealach ansin ach an tiarna talún agus a chóisteoir. Ní fhaca éinne agaibh mála ar an mbóthar, arsa an cóisteoir. Chonaic, arsa Páidín. Fuair mise é. What is your name? arsa an Tiarna. Páidín Mháire Mhuigín. What? Shíl an Tiarna gur ag magadh a bhí sé. Sin é ag teacht agus Páidín ag obair ar na bóithre. Tagann an Tiarna talún is an cóisteoir chuige. Táthar ag labhairt le chéile. Cén uair a fuair tú an mála? ars an cóisteoir. Fan go bhfeice mé. An lá sula ndeachaigh mé ar scoil, arsa Páidín. Cén aois thú? ars an cóisteoir. Tríocha, arsa Páidín. A leibide, ars an cóisteoir agus as go brách leis féin agus leis an Tiarna. Sea, nach an-phlean é sin a bhí ag Nóra Bhán. Bhí a fhios aici go mbeadh tóir ar an airgead. Bhí a fhios aici go n-inseodh Páidín an fhírinne ghlan. Ach bhí a fhios aici chomh maith nach gcreidfeadh aon duine é. Fear nár chaith bróg ná stocaí riamh. Fear a bhí in aois a thríocha bliain agus é fós ag dul ar scoil. Is d'éirigh leo an t-airgead a choinneáil de bharr Nóra Bhán agus a seift. Bhuel, súil agam gur thaitin an scéal sin libh agus tá muid ag tnúth bualadh libh arís don chéad scéal eile. Fanaigí slán!